Арати, зы махуэ гуэрым Аль-Хьусейн и пхъу Фатӏимэ и деж щхьэгъусэу ишэну къэкӏуащ ар. Аращ, а дыдэращ, иджыри псэуэ жэнэтымкӏэ ягъэгуфӏа цӏыхуипщӏым яз, Алыхьыр арэзы зыхуэхъун Алий ибн Аби Тӏалиб и къуэ жэнэтым и щӏыпӏэрыс щӏалэщӏэхэм я пашэу щытын Аль-Хьусейн и пхъу Фатӏимэщ. Уэллахьи, сыхуейкъым сэ сыдэкӏуэну. Фызабэу си сабийхэм я гъусэу сыкъэнащи, си гъащӏэр абыхэм тезгъэкӏуэдэну сыхуейщ. Нтӏэ, укъыздэкӏуэну ущыхуэмейкӏэ, уи къуэ нэхъыжьыр къэзубыдынурэ фадэ ирифу згъэкъуэншэнурэ башкӏэ сыукӏынущ. Арати, Фатӏимэ, Салим ибн Абдилла зыхуигъэзат а ӏуэхум теухуауи, мобы хъэлифым тхьэусыхэ тхылъ хуитхыну, Абы нэмыщӏыжкӏэ, Алыхьым и нэфӏыр зыщыхуэу хъуэхъум я нэхъыфӏыр зылъысын бегъымбар лъапӏэми, абы и ӏыхьлыхэми благъагъэ зэрыхуиӏэр къыхигъэщыну чэнджэщ къритащ. Салим ибн Абдилла жыхуиӏэри къыхуэмыгъэщынкӏэ ӏэмал иӏэтэкъым. Сыт щхьэкӏэ жыпӏэмэ, арик псэуэ жэнэтымкӏэ ягъэгуфӏа пэжымрэ пцӏымрэ зыхэзыгъэкӏ Умар бин аль-Хъаттӏаб и къуэ Абдулла и къуэщ. Къызэраӏуэтэжымкӏэ, Салим унафэщӏу хъуар дунеягъэкӏи ахърэт ӏуэхукӏи къызыбгъэдыхьа Мадинэ къалэм и фэкъихьхэм ящыщ зыуэ щытащ. Сытми Фатӏимэ хъыбарегъащӏэр хъалифым и деж иригъэжьа къудейуэ, мылъкум и щхьэтет Ибн Хурмузи хъалифым унафэ къыхуищӏащ, и деж къекӏуалӏэу ищӏа ӏуэхухэр къыхуигъэлъэгъуэжыну. Арати, Ибн Хурмуз дэтхэнэ зи хьэкъ игъэзэщӏэн хуейми, къызэхикӏухьын щӏидзащ. Фатӏимэ бинт аль-Хьусейн и дежи ӏухьэн хуей хъуащ ар. Димэшкъ сокӏуэри зыгуэр ухуеину пӏэрэт? Нтӏэ, схужеӏэж хъалифым Ибн Дэхьак си жагъуэ зэрищӏым теухуауэ. Мадинэм и щӏэныгъэлӏхэми пщӏэ зэрыхуимыщӏэр схужеӏэж, псом хуэмыдэу Салим ибн Абдилла. Ибн Хурмуз хущӏегъуэжат Фатӏимэ и деж зэрыӏухьар. Ихуейтэкъым абы хъалифым къригъэщӏэну а къомыр. Сытми Ибн Хурмуз Хъалифым и деж къыщысам, мор къыщӏэупщӏэу щӏидзащ, Сыт Мадинэ къабзэм гу зылъыстэн хуейуэ къыщыхъуар? Дауэ щыт Салим ибн Абдиллахьрэ абы и пэшэгъухэмрэ? Уей, хъарзынэ хуэдэм, уэ эмирул муӏминин, псори зыхуейм хуозэр. Мылъкум и щхьэтетым хъалифыр хъыбархэм къригъэдэӏуэху, Фатӏимэ бинт аль-Хьусейн теухуауи зырик жримыӏэу. Фатӏимэ и хъыбарегъащӏэр къыщӏыхьэри жиӏащ, Алыхьым и нэфӏыр щыхуэну солъэӏу хъалифым. Сэ Фатӏимэ бинт аль-Хьусейн срихъыбарегъащӏэщ. Ибн Хурмуз и нэкӏум зихъуэжат, арати япэ зригъэщри жиӏащ, Алыхьым гъащӏэ кӏыхь кърит хъалифым. Ипэжыпӏэкӏэ Фатӏимэ бинт аль-Хьусейн къызэлъыӏуат зыгуэр ныбжесӏыжыну. Хъалифыр Ибн Хурмуз къедаӏуэри жиӏащ, Уи анэм уфӏэкӏуэдарэт уэ? Ипэм деж сыноупщӏатэкъэ Мадинэм къыщекӏуэкӏыр? Хъыбархэр сфӏэбгъэпщкӏуауэ ара? Апхуэдизкӏэ къэгубжьат хъалифри и нитӏым хъуаскӏэ къыщӏидзым хуэдэт. Ибн Дэхьак Бегъымбар Лъапӏэм и унагъуэм щыщ зыгуэрым и жагъуэ ищӏыну тегушхуауэ ара? Салим ибн Абдилла и чэнджэщхэри гулъытэ имыщӏауэ ара абы? Хэт Мадинэм тезыр щытезылъхьэныр абы, Димашк и макъыр щызыхэсхын хуэдэу? Щыӏэщ апхуэдэ цӏыху, уэ Амирул-Муъминин! Абдулуахьид бну Бишр ан-Надри. Ар иджыпстумэ Тӏаиф щыӏэщи, Мадинэм и щхьэтету тебгъувэ хъунущ. Тэмэм, Алыхьым жиӏэм щытедгъувэнщ ар абы. Хъалифым тхылъымпӏэ къригъэхьри тхэуэ щӏидзащ. Муслъымэн унафэщӏым Бгъэдэкӏыу Абдулуахьид бну Бишр ан-Надри хуэгъэзауэ, Ас-саламу алейкум! Ипэжыпӏэкӏэ, Мадинэ къалэм унафэщӏу утызогъувэри, мы тхылъымпӏэр къызэрыпӏэрыхьэу Мадинэ кӏуэи Ибн Дэхьак и ӏэнатӏэ зытетым тегъэкӏ, абы нэмыщӏыжкӏэ динар мин плӏыщӏ къуэдыуэ егъэпшыни, Димашк нэс къэсу и макъыр зыхызигъэхын тезыи телъхьэж. Арати, хъыбарегъащӏэр Тӏаиф ежьащ, Мадинэ къалэмкӏэ кӏуэцӏрыкӏыу. Мадинэм щынэсам, Ибн Дэхьак и дежи дыхьакъым сэлам ирихыну. Гурыщхъуэ хуищӏат Ибн Дэхьак хъыбарегъащӏэми, и деж игъакӏуэри и унэм къригъэблэгъащ къыщӏэкӏуам и щхьэусыгъуэр къищӏэну. Ауэ хъыбарегъащӏэм зырикӏ къыжриӏэтэкъым мобы. Арати Ибн Дэхьак динар дыщэ къом къыкъуелъэфри жиӏащ, Еплъыт мыбы. Уэллахьи, мы псори ууейуэ щытынущ, Тӏаиф ущӏагъэкӏуам и щхьэусыгъуэр къызжепӏэу щытмэ. Хъыбарегъащӏэми зыхуэмыӏыгъыу псори жиӏэжащ. Езы ибн Дахьак ахъшэу хъуар хъыбарегъащӏэм иритри жиӏащ, Димэшкъ сынэсыху махуищ къызэжьи, итӏанэ бгъэзэщӏэнщ къыбжаӏар. Арати, зэрыщӏэпхъуэфым хуэдэу щӏэпхъуэ Ибн Дахьак Димэшкъми, хъалифым и къуэш Маслэмэ ибн Абдил-Малик и деж ӏухьащ. Хъалифым и къуэшыр гъэсауэ, гумащӏэу, гулъытэ зыхуэпщӏын цӏыхурт.

Слъэкӏ къэзгъэнэнукъым, ӏуэхур Ибн Дахьак емыхьэлӏауэ щытмэ. Аратэм, уей, сыкъыщӏэкӏуари. Нтӏэ, щремыгугъ ар си гущӏэгъум. Сыт апхуэдизу ищӏар абы? Фатӏимэ бинт Аль-Хьусейн игъэшынэри гузэвэгъуэ трилъхьащ, Салим Ибн Абдиллахь и чэнджэщхэми, Мыхьэнэ иритыхакъым. Апхуэдэу щытмэ, нтӏэ, щӏэ узэреплъым хуэдэу. Нтӏэ Ибн Дахьак Мадинэм игъэзэжыну жеӏэ, унафэщӏым къалэн хуэсщӏа тезырыр къытрилъхьэну. Щапхъэ хуэхъунщ мыдрей унафэщӏхэми.
Мадинэм дэс цӏыхухэри щыгуфӏыкӏащ хъалифым тригъэува унафэщӏым. Я гур зэгъащ, щхьэмыгъазэу къалэн къытралъхьар зэригъэзащӏэмкӏэ. Алыхьыр арэзы зыхуэхъун Анэс ибн Малик къиӏуэтэжащ, Бегъымбарым, Алыхьым и нэфӏыр зыщыхуэу хъуэхъум я нэхъыфӏыр зылъысыным жиӏауэ, Фыщышынэ зекъуэншэкӏам и тхьэлъэӏум, джаур пэтрэ, Ипэжыпӏэкӏэ, ар Алыхьым и деж нэсыну зыри зэран хуэхъуркъым.